Igbo mụrụ daa bụ nwaanyị ọma mma mmakwanụ ụwa makwara gị mma ndewo ya gaziere gị ndewo ọ bụrụ ụmụ jenzi dịka nke a nọ ebe a na-ele m anya ọ sị gị ụmụada clock it per ọ dị mma ya gaziere gị ndewo ndewo isiokwu ee anyị bu bịa taa bụ akpa ala okwu anyị chọrọ ileba anya n'isiokwu bụ akpa ala okwu gịnị bụ akpa ala okwu kedu mgbe a na-eji akpa ala okwu eme ihe ọ bụ ya ka mụ na anyị ga-eji mụta ihe taa daa bụ nwaanyị ọma ka bụkwa aha mụ n'ihi na ọ gbanwebeghị ọ dị mma akpaala okwu ka bekee na-akpọ idioms n'olu bekee ị mara ihe bụ akpaala okwu nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ igbo mara asụsụ igbo asụsụ igbo na-adị mma ma ọ bụkwa na ị na-amụ asụsụ igbo kwesịrị ka ị mara nke bụ akpaala okwu ndị- eh, bụkwanụ nke ga-abụ mgbe mmadụ ji ya tinye ya n'asụsụ ma ọ bụkwa na okwu ọ na-ekwu gị amara ihe ọ na-ekwu kpọmkwem ma ọ bụkwa na ebe onye ahụ na-aga n'ihi na ọ bụrụ na ị maghị akpaala okwu o nwere ike ghọta ihe onye ahụ kwuru n'ihi nke a cheta na ọ bụghị otu e si kwuo maọbụ dee akpa alaokwu ka a na-esi akọwa ya mbụ ị ga-ajụ m gịnịkwanụ bụ akpa alaokwu tupu m aga n'ihu ịkọwara gị ihe bụ ee otu ị ga-esi mata akpa alaokwu akpa alaokwu bụ nka ndị Igbo na-eji achọ asụsụ ha mma akpa alaokwu bụ nka ndị Igbo na-eji achọ asụsụ ha mma ee akpa alaokwu nwere ike bịa na nkebi okwu maọbụkwa na nkebi ahịrị mhm. nkebi okwu bụ phrase nkebi ahịrị bụ clause o nwere ike bịa na nkebi okwu maọbụkwa na nkebi ahịrị ee mana ilu n'aka nke ya na-abịa n'ahịrị okwu mhm. ọ bụ ya bụ ndịiche dị na akpaala okwu na ilu ee n'ihi na akpaala okwu dị iche n'ilu ọ dị mma dịka anyị na-agbadata emere m ka ị mata na akpaala okwu bụ nka ndị Igbo na-eji achọ asụsụ ha mma ọ bụghị otu ahụ e siri kwuo maọbụ dee akpaala okwu ka a na-esi akọwa ya mhm. dịka ọ dị ọ bụrụ na ị chọghị ịkpọ okwu aha kpọmkwem ọ bụrụ na ị chọghị ikwu okwu otu ahụ ọ dị kpọọ ya aha ị ga-eji akpa ala okwu kwuo ya ọmụmatụ ọ bụrụ na ee eleghị anya nwa agadi nwaanyị ma nwa agadi nwoke nọ n'ime obodo nwụrụ anwụ eleghị anya nwa ya nwoke a maọbụ nwa ya nwaanyị nọ n'isi obodo city ehe nwụọ ee agadi nwoke a maọbụ agadi nwaanyị a nọ n'ime obodo ọ bụrụ na ị kpọọ ya n'ekwentị chọọ izigara ya ozi i nwere ike sị ya nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị efeela aka ehe ọ bụrụ na agadi nwoke a maọbụ agadi nwaanyị ahụ amaghị ihe bụ akpa ala okwu ọ gaghị aghọtacha ya n'ihi nke ọ bụrụ na ị sị ya nwa gị anwụọla obi nwere ike kụfuo ya ehe obi nwere ike ya o nwere ike si ebe a nkolobu maọbụ nwụọ mhm. n'ihi nke a a na-eji akpa ala okwu eme ihe mgbe ị na-achọghị ịkpọ okwu aha kpọmkwem ọmụmaatụ nwoke ahụ na-eme aka abụọ mgbe anyị sị na nwoke ahụ na-eme aka abụọ onye na-amaghị akpaala okwu nwere ike sị ọ na-eme aka ekpe na-eme aka nri ya bụ aka abụọ n'ihi na ọ bụghị otu e si kwuo akpaala okwu ka a na-esi akọwa ya nwoke a na-eme aka abụọ apụtaghị na ọ na-eme aka nri eme aka ekpe ihe ọ pụtara bụ na nwoke ahụ na-eme gịnị na-ezu ohi enwere m ọtụtụ ọmụmaatụ akpaala okwu ebe a aga m amalite na nke mbụ ịtabi omeji gịnị ka ọ pụtara ịtabi omeji ịtabi omeji pụtara ime ihe ọjọọ obi ya na-akwụ anwụrụ ọ bụrụ na ị sị na obi mmadụ na-akwụ anwụrụ dịka m mere ka ị mata na ọ bụghị otu esi kwuo ma ọ bụkwanụ dee akpaala okwu ka a na-esi akọwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ isi otu esiri kwuo ya ma ọ bụ dee ya kọwaa ya ị ga-ahụ na obi ya na-akwụ anwụrụ ọ pụtara na anwụrụ ọkụ dị ya n'obi maọbụ n'obi ya na anwụrụ ọkụ si ya n'obi na-apụ mana ọ bụghị ihe ọ pụtara ihe obi ya na-akwụ anwụrụ pụtara bụ na o nwere obi ọjọọ Mhm. ọ chị obi n'aka ọ chị obi n'aka ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọwa ya otu ahụ e siri kwuo ya ya adị ka ọ bụ na i were obi gị chịrị ya n'aka ehe, mana nkọwa akpaala eche uche maọbụkwa na obi erughị ya ala ọmụmaatụ ọ bụrụ na ị mewe njem eleghị anya ọ bụrụ na ị sitere na steeti Anambra na-aga Lagos nne gị ị hapụrụ ya n'ụlọ nna gị hapụrụ ya n'ụlọ gawa Lagos ọ ga-achịrị obi n'aka ruo mgbe ị ga-eru i ruo sị ya helo nne eruola m ebe m na-aga mgbe ahụzi obi alatuo ya ọ bụrụ na ee nne gị maọbụ nna gị chị obi n'aka ihe ọ pụtara bụ na ọ na-eche echiche maọbụkwa na obi erughị ya ala ụwa sara dabụ aka ị sị na ụwa sara dabụ aka ihe ọ pụtara bụ na ihe na-agara dabụ nke ọma Mm. ọ dị mma Nnenna gara ime aka n'ọnụ cheta na m mere ka ịmata na ọ bụghị otu esiri kwuo akpaala okwu ka a na-esi akọwa ọ bụrụ na ị sị na Nnenna gara ime aka n'ọnụ ihe ọ pụtara bụ na Nnenna were gara ya iwere aka metụ n'ọnụ mana ọ bụghị ihe ọ pụtara mana ihe akpaala okwu a pụtara Nnenna gara ime aka n'ọnụ pụtara na Nnenna gara iri nri ka anyị na-agakwa n'ubi ka ọka na-aka ọ bụ isiokwu akpaala okwu ka anyị na-eleba anya na ya taa dịka m gara n'ihu na-akọwara anyị ihe bụ akpaala okwu mgbe a na-etinye akpaala okwu n'ihe ee, eh, eh, emere m ka ịmata na akpa- akpaala okwu nwere ike ịbịa na nkebi okwu maọbụ nkebi ahịrị ee ebe ilu n'aka nke ya na-abịakarị na ahịrịokwu ọ dị mma ọmụmaatụ akpaala okwu ọzọ anyị nwere ebe a bụ na ọgbọ- agbọghọ ahụ na-ata akwa ndụ mmadụ iwere akwa ndụ na-ata ọ bụ ihe ọma hmm. ihe ọ pụtara bụ na ọ na-ezuzu ezuzu ị sị na mmadụ na-ata akwa ndụ maọbụ na agbọghọ ahụ na-ata akwa ndụ pụtara na agbọghọ ahụ na-eme gịnị na-ezuzu ezuzu nwaanyị ahụ dị ime bụ ọkụkọ udu mmiri nwaanyị ahụ dị ime bụ ọkụkọ udu mmiri gịnị ka ọ pụtara ọ pụtara na nwaanyị ahụ na-arịa ọrịa mgbe niile dịka nwaanyị dị ime mgbe niile mgbe niile mgbe niile ọ na-arịa ọrịa a ga-asị na nwaanyị ahụ bụ ọkụkọ udu mmiri nwata ahụ epuo ihe a bụ nke a na-eji nnọọ enye ọmụmaatụ kwa mgbe kwa mgbe ị sị na mmadụ epuola eze elu ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ emeela gịnị o meela arụ ọ dị mma o ọkụkọ ahụ akụkọ ahụ na-akọ ọkọ na ntị mmadụ na-akọrọ gị akụkọ ị sị na nna kọzirịta m ihe ahụ akụkọ ahụ ị na-akọ na-akọ ọkọ na ntị ihe ọ pụtara na akụkọ ahụ adịghị mma ọnụnụ ee ọ bụrụ na i nwere akpaala okwu ị maara mara nkọwa i nwere ike denyere m ya n'ebe a na-edenye ozi ee n'ihi na achọrọ m ịnụ site na ọnụ gị echefukwala na ọ ka bụ m daa bụ nwaanyị ọma onye nkụzi igbo gị gaa n'ihu na-anọnyere anyị n'ihi na kwa mgbe kwa mgbe anyị ga na-ewepụta isiokwu anyị na anyị ga-eji na-adarịta ntị gaa n'ihu na-anọnyere anyị ụwa makwara gị mma o ndewo